abịama ndụ ka m ji ndụ ndụ ndụ na eke ndụ na orie ndụ na afọ ndụ ụmụazị ozubulu taa wụ jenụwarị 1 wee na-agọ ndụ onye ọbụla ndụ ụmụazị ozubulu niile ndụ nwoke ndụ nwaanyị ndụ ụmụazị anyị ya amụka anyị ekene chukwu chukwu na na rọngụ kele akụ mmiri kọ akụ oyibo ke ife dị ya n'ime wee na ya ọ darụkwa ka e si wee pụta anyị wee tetakwa anyị n'ụbọchị taa anyị tetakwa taa wụ jenụwarị 1 ei ụfọdụ ụfọdụ ụfọdụ afụrọdụ jenụwarị 1 a mana anyị pụrụ rie wee na-asị onye onye dụkwa ndụ wee ruo jenụwarị 1 nya kene chukwu wee na-adị gụ na chukwu na ala isi owu kpụpụkwanụ ngụ okwu wee na-ayọ n'isi ụmụazị ozubulu ana m ayọ n'isi ma nwoke ma nwaanyị ikwu na ibe ndụ onye ngo ndụ onye mbara mmiri atana ma azụ anwụna wee na-ekene gị ahụ chukwu anyị sị onye afụrụ taa asị fụ ya echi onye afụrụ taa asị fụ ya echi ma nwoke nwaanyị anyị ya adị ogologo ndụ na arụ isi ike fụkwa ahọ ọzọ wee na-asị ndụ ụmụazị ozubulu ndụ mụwa arụsị okoko ekwuru na mmemme ka dibịa m nka ọgwụ mmụọ ka m na-efe na-eme dibịa mma etide aka n'ife ọjọọ ndụ ndụ ka m na-ayọ ndụ na eke ndụ n'orie wee na-asị ọkwụkwọ ntụ a si ekwu ekwe esi ya n'ụkwọ na ọfụ ọnụ gị oyi gụ na agba na anọ amaghị ụmụ ụlọ ọdụ akwụ ọkara wa ọdụ na-agazie m n'ọfọ ei ndụ gụ na chukwu oru isi ogwu agọna m ndụ taa bụ jenụwarị 1 wee na-agọ ndụ ndị gurupu ọbụla grupu ọbụla mụwa okoko nọ na ya especially ozubulu a na-akpụ a na-akpụ tv ụmụazị ozubulu niile ma ndị mụ na ha nọ na grupu ma ndị mụ na ha anọghọ ma nwoke na nwaanyị a mụrụ n'ozubulu ndụ ha ka m bịara ịgọri na ogwu taa ana m agọ ndụ ndụ na eke ndụ na orie ndụ na afọ ndụ na nkwọ anyị apụta na jenụwarị 1 wee na-ekwu ogologo ndụ na arụ isi ike onye afụrụ taa asị fụ ya echi ma nwoke ma nwaanyị nọ n'ozubulu ma ụmụazị anyị ya amụlite amụlite gụ na chukwu na ala gụ na agha agba na anọ ana m ayọ udo mbụkọ mbụkọ ka ha ya abụta na etetapala anyị n'aka onye gbuo n'aka ego nne ogbuo n'aka ndị ego kitikiti ego bịaba ego mma bịa ego mmadụ abịa bịa na-akpa anyị ọjọọ oyi ana m ayọ gụ na chukwu na ala udo mbụkọ mbụkọ ekwena ka ya maa anyị anyị kwuru na anyị adịzigo ogologo ndụ wee ruo jenụwarị ọzọkwa bịa ife nke ahọ anyị gara aga nke anyị na-aba anyị aka nke gara aga mma onye enweghị o mee ka o nwee nye onye ọbụla ife ọbụla ọ chọrọ o nwee ezigbo ife ọma bupụrụ anyị ndị ndị uke mmụọ uke mmadụ ndị na-anọbe mmadụ n'ọdụbe be ha ndị nri ọnụ mmadụ riri nri na-ewe iwe ndị na-atajiri mmadụ afọ ndị amaghị otu esi wee kpaa ego ndị anya ọkụ mmụọ ndị amosu ndị ogboma a sị nke bupụrụ anyị nya bupụrụ ụmụazị ozubulu ife ntakasị anya nwanne fụ nwanne ya na ọ ya ama nwanne ya onye gboburu ibe ya agbatuo ya gụ na chukwu anụma ya ọgụ na agha ara gụ na agha ogwu ọkwa m kwere gụ nkwa efi ọkwa m egbuonarụ gị efi wee na-ekpekwara gụ taa ka i nye ha ogologo ndụ na arụ isi ike ọ bụghị ha gọziere ha ọ gọziere ha chetakwa ha bịa nye gị ife si gbuo oru ma ọbara efi ka ị na-eri ma ọ bụ ọbara anụmanụ na ihe eri ọbara mmadụ ana m ekpere gụ n'isi ụmụazị ọzọ bụrụ taa wesị obi ata ọjị a na mbụ ka anyị taa n'ibe wee gụ na ahụ gbara anụ do mbụkọ mbụkọ gụ na chukwu na ala etetere dibịa ife ọma emekwarịrị Ana ya mapụta ndị ọma kpụrụ n'ihu n'ala gụ na agba na anọ ife ọma mee ife ọma mee deemenụ kwakara bụ iyi ọ gaziena na ọfọ wee na-ekwụkwọ ntụ anyị na-ene anya ọkwụkwọ ntụ anyị si wee kwuo okwu ka o esi eruo n'ụkwụ na ọfọ n'ugo oyi ya isi ụmụazị be anyị niile ndị pụrụ ndị pụrụ mbụ mba ọzọ jee kpa- jee- jee chụ ife afọ ya eri asị m gụ ka i jee gọziere m fa gọziere m agba ego be anyị agba ego nkịtị gọziere m ọnwa na zimbabwe

bụpụrụ ha uke mma uke mmadụ eze agba gọziere m fa eze agba be anyị tabiri onye nwanne ya ọ gbara nze asị m gụ anụ ma bịa obere isi ha n'ụbọchị taa ọ na-asị gụ na agba na anọ gọziere m fa gọziere m fa nwa eke gọzikwa m nwa ọkụkọ doonụ ana m ayọ ụnụ bụpụrụ ha njọ dị n'ihu ha nọdị n'azụ ọ nọdị n'azụ ka ha nọdị n'ihu bụpụrụ ha ife akwa ife arịrị ife mwute ana m ekpere unu tokwu na ị ya emezuru m ya jee gbuwarụ ha ụzọ ha ya enwepụ ego n'ime elu ego ha nweburu mbụ gụ na chukwu na ala chụba ndị ajọ mmadụ n'ebe ha nọ ana m ekpere onye kwe na ị ya emezuru anyị ya ma ndị m cheta akpa afa ma ndị m echetaghị akpa afa ana m ekpere do ha ya nọkara anyị nka bụpụrụ ha bụpụrụ ha ife ife ife arịrị ekwuru m onye ọbụla ya echere ha ife ọjọọ ana tụgbuo onye ahụ ọkwọ ntụ esi ekwe ka o si n'ụkwụ na ọfọ n'ugo oyi ya ọkwa ọkara bụ ọdụ